ko maliyɛn den bɛɛ lajɛlen bɛ kule la mali mali mali mali mais n bɛ ɲininkali kɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen na maa maa kunkolo b'i kan da la don walima tɛ ko hakili b'i fɛ don walima tɛ aw bɛ hakɛ to dɔ kelen k'a fɔ ne ye diɲɛ kɔnɔ ko mali bɛ taa ɲɛ quoi mali bɛ taa ɲɛ cogo min na i k'a kun fɔ ne ɲɛna quoi n balimaw o fɛn min na n bɛ k'o fɔ bi bi bɛɛ lajɛlen b'a kalama i bi position na i tɛ position na bɛɛ b'a kalama ça va pas au Mali aujourd'hui bɛɛ b'a kalama Mali bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ b'a kalama c'est à dire 80 pourcent de bɛ ɲani kɔnɔ bɛɛ b'o kalama donc an ka ɲɔgɔn ɲininka mun ye n bila ka kuma nin fɔ bi ne ti a ka ca la kuma caman ne dusu ti bɔ ka video kɛ parce que mɔgɔ minnu b'i lamɛnna ni u b'i bonya i bɛ mɔgɔw bonya fana quoi donc ne ti n dusu bɔ ka video kɛ mais n tɔɔrɔlen don bi ka sababu kɛ jumɛn in ye ko manifestation bɛ yen n'o arabadon Ras Bath contrôle la Ras Bath contrôle tɛ ka n dusu tɔɔrɔ dɛ ne bɛ ka maliyɛn denw yɛrɛ de ɲininka kun jumɛn in kelen kama u bɛ manifestation c'est à dire manifestation kɛ ko Ras Bath kama an k'o kun sidɔn n'i y'a sɔrɔ ko fasoko de don n b'a fɛ k'o de sidɔn maliyɛn denw fɛ an ka ɲɔgɔn ɲininka laban e ni ala cɛ mali kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama an bɛ yɔrɔ min na bi fantanden bɛ ka sa dasi kɛmɛ fila ordonnance kama mali kɔnɔ fantanden bɛ ka sa bi mali kɔnɔ ko dayɔrɔ tɛ jɔgɔtɔrɔso kɔnɔ yann'a ka dayɔrɔ sɔrɔ a ni bɛ tigɛ ka bɔ a la mali kɔnɔ mali jeunesse kɛmɛ o kɛmɛ biseegin bɛɛ lajɛlen bɛ kule la walahi gɛlɛya fɛ baarantanya fɛ mais maliyɛnw aw bɛ mun de kɔnɔna aw tɛ manifestation k'a fɔ ji tɛ aw bolo aw faso kɔnɔ n'o ye worobinɛ ji tɛ yen kɔlɔn tɛ yen c'est à dire n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na kuran tɛ yen mali kɔnɔ k'a fɔ ko anw ka gouvernement ye c'est à dire kuran di mali région min ma kuma tɛ bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna yɛrɛ ma fɔlɔ bamakɔ yɛrɛ ma labɔ kuran na fɔlɔ kuma tɛ régionw ma n balimaw bɛɛ b'a kalama an bɛ yɔrɔ min na bi c'est à dire 80 pourcent bɛɛ de bɛ kule la bi u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na quoi ala mana mun kɛ kɔ e maliyɛndenw aw ma wuli k'a bɛ manifestation kɛ o la foyi foyi fo mɔgɔ dɔ de bɛ wulila ka yaala ka don mɔgɔw ka jɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ duguw kɔnɔ quartierw kɔnɔ ka bɔ c'est à dire ka kunnafoni fɔ an ye an ka jamana bɛ cogo min na dɛkun min b'an ka jamana kɔnɔ ala ka dɛkun tɛ ala ka dɛkun tɛna k'a ye fana an yɛrɛ ka dɛkun ɲininen don an yɛrɛ ka dɛkun ɲininen cogo di an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔ kelen de bi ka maa kɛmɛ niyɔrɔ dun o de dɛkun bi mali kan mais burama ture an bi segin a kan burama ture journaliste de ale de bɔra ka maa kelen bi ka maa kɛmɛ niyɔrɔ dun ale bɔra k'o kuma fɔ o tununa cɛ t'o taayɔrɔ dɔn muso t'o taayɔrɔ dɔn n balima minnu bɛ bangɔni na usumani serifu madani hayidara ala ka si d'i ma ale ye 99 an b'a fɔ 90 ale sisipanna par rapport à quoi ko parce que maa kelen bɛ ka maa kɛmɛ ɲɔrɔ dun ale y'o fɔ ko mɔriw mɔri kafiri mun ko ko seli ye silamaya ye mali kɔnɔ ale sisipanna ka da o kan bi arasibati wulila bi k'ale b'a fɔ fantandenw ɲɛna k'u ka wuli k'u ka droit réclamer mali faamaw fɛ ko maa kelen bɛ ka maa kɛmɛ ɲɔrɔ dun mali kɔnɔ u wulila k'a minɛ k'a datugu malidenw wulila k'u bɛ a labɔ a labɔra u tilara k'a sisipan k'a tɛ kuma arajoso la a tɛ kuma teleso la a bɛ tila ka yaala ka kariti bɔ karitiw la ka mitini kɛ karitiw la ka fantandenw kunnafoni minnu bɛ jamana kɔnɔ a ye lubariw bila la k'a ka yɔrɔ kari a ko k'o tɛ baasi ye an jɛnna n'o ye e mais tuguni minnu y'a wele ka taa a ka u ka du kɔnɔ u ka du kɔnɔ u halala du sanlen kɔnɔ tuguni ka mitini k'u fɛ yen ko bankɔninkaw bɛ wuli tuguni ko k'a fɔ k'u bɛ manifestation kɛ arasibati contre par rapport à quoi an ka ɲɔgɔn ɲininka n bɛ ɲininkali kɛ mali opposition na ne ko parti wɛrɛ tɛ mali kɔnɔ ni rpm dɔrɔn tɛ quoi an ka ɲɔgɔn ɲininka o la rpm ye président ka parti ye mais n'a fɔra ko bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ k'o lajɛ mali kɔnɔ bi bɛɛ mun ka d'a ye a b'a kɛ cɛ tɛ kuma muso tɛ kuma o tuma parti tɔw bɛ min an ka ɲɔgɔn ɲininka ni parti tɔw da donna tulu la ni mɔgɔ t'i ka kuma arasibati min bɛ ka bɔ k'a fɔ fasodenw ɲɛna vraiment a ye wuli k'a ka droit réclamer sadi an bɛ ɲani min kɔnɔ ala ka ɲani tɛ cɛ si kana fɔ ala ka ɲani don ala y'a dɔn an bɛ togo min na bi k'an t'o togo de la bi an b'o niveau de la e mɔgɔ kelen bɛ maa kɛmɛ yɔrɔ dun sadi mun mana sigi o ko k'ale pɔsi da ale mago tɛ maa si la cɛ kelen bɛ ka wuli k'a fɔ bi arasibati madu olu bɛ ka wuli abudu ɲanki olu de bɛ ka wuli k'a fɔ mɔgɔw ye vraiment an ka wuli k'an ka droit réclamer et puis e mun bɛ sonyani na sonyani dabila e kelen faso tɛ mali ye an bɛɛ lajɛlen ka kan na madu b'o cɛsiri la mali kɔnɔ abudu ɲanki b'o cɛsiri la mali kɔnɔ arasibati b'o cɛsiri la mali kɔnɔ e mais n'a fɔra tuguni ko ka wuli ko ka manifestation kɛ o contre la an bɛ ɲɔgɔn ɲininka ne ko jɔni de ko mali bɛ taa ɲɛ ba maa mun bɛ ka i ka kɛlɛ kɛ cɛ o cɛ bɛ wulila manifestation na bangɔni a bɛɛ ye fantanden dɔrɔmɛ kelen t'a si kun a t'i kun a t'i fa kun a t'i ba kun i bɔra village min yɛrɛ i t'o yɔrɔ dɔn bilen ala ni ɲani yɛrɛ fɛ maa min bɛ ka wuli k'i ka ɲani kɛlɛ kɛ arasibati a fa bɛ gouvernement kɔnɔ arasibati n'a ko k'a b'i da bɔ nin ko bɛɛ la bi a mago tɛ sa yanni diɲɛ wuli cɛ parce que il est classé dans le politique a classelen de don n'a ko ko fantandenw ka kɛlɛ n'o tɛ arasibati mago tɛ se anw ka foyi ma mais ale ko faso mali kɔnɔ bɛɛ b'a kalama n'i fa bi jɔyɔrɔ la mali kɔnɔ i ti ɲani fo k'i sa mali kɔnɔ bɛɛ b'o si dɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔn mali kɔnɔ bi cɛ o cɛ bɛ yen k'i fa bi gouvernement kɔnɔ k'i plaselen don surtout il est mi a fa ye ministre de la n t'a dɔn de la terre ye dugukolo ko minisiri de y'a fa ye mali kɔnɔ an tɛ ɲɔgɔn dɔn de cɛ o cɛ bɛ yen ninɔ k'i fa plaselen don don ou bien k'i ba plaselen don ko ou bien ko wari b'i kun bɛɛ b'a kalama hali ni ko bɛɛ ka sa e mako bɛ ɲa diɲɛ kɔnɔ mali kɔnɔ bi kɔni n m'a fɔ diɲɛ tɔw mali kɔnɔ e mako bɛ ɲa mais arasibaci fa yɛrɛ bɛ fanga kɔnɔ a ma o lajɛ foyi ale ko mɔgɔw bɛ ka miliyɔn labila a ye ko a ka c'est à dire faamaw sɔn fɔli dabila a ko ko non ale faso fantandenw kama k'ale bɛ wuli ka don c'est à dire mali baarakɛyɔrɔ la ɲani min b'u kan ka bɔ n'a ye k'a fɔ faamaw ye faamaw bɛ ka sonyani min kɛ k'a fɔ k'u k'a dabila u ka bɛɛ lajɛlen ka droit d'i ma o bi ka min kɛ a y'o interdit ko a tɛ kuma arajo la a tɛ kuma tele la parce que n'a kumana tele la n'a kumana arajo la c'est à dire population bɛna bɔ a kalama mun de bɛ k'an ka sɛgɛn se an ma an b'a furakɛ cogo di a y'o interdit o tɛ problème a bɛ yala ka don quartier fana la ka don mɔgɔw kan ka bɔ n'u ka problème ye k'a fɔ jama ɲɛna k'a fɔ population ɲɛna k'a fɔ gouvernement ɲɛna nin de degun b'an kan a y'a furakɛ n'a tɛ se k'a furakɛ a y'a jɔyɔrɔ bila e mais n'a fɔla o min bɛ ka o kuma fɔ tuguni aw yɛrɛ minnu ka kɛlɛ la k'aw ka wuli tuguni k'a bɛ tila ka manifestation o kɔ o contre la tuguni et puis ka tila k'a fɔ mali c'est à dire lubariw ye lubari bɛɛ parce que n ye mandela ka kasɛti dɔ lamɛn depuis o waati la n tun t'a fɛ ka kuma a kan ko a ko ko lubari minnu ye tiɲɛni kɛ ko lubari dɔw y'a wele k'a fɔ a ye k'a fɔ ko u kana bɛɛ bugɔ bɔrɛ kelen a bɛɛ ye kelen de ye ne de ko ten mali lubari bɛɛ ye kelen de minnu ye arasi ka yɔrɔ ci fɔlɔ ani misɔndɛri mun a bɛɛ ye kelen de ko ne ko k'a bɛɛ k'a firi n y'a fɔ n bɛ segin a kan tuguni ne ti maa neni n ka video la ka kɔrɔ n ti maa dɔgɔya parce que mɔgɔ minnu b'i lamɛnna n'u b'i bonya quoi kana mɔgɔw dɔgɔya ne ti maa dɔgɔya mais e ni ala cɛ e baarakɛɲɔgɔn bi ka i tɔgɔ tiɲɛ ka wuli ka kolankolon kɛ e tɔgɔ la pourquoi e tɛ kuma han o tuma na an bɛ mun kɛ an bɛ ka ka droit la k'an tɛ se ka wuli k'an ka droit réclamer arasibaci bɛ baara min na mali kɔnɔ madu bɛ baara min na mali kɔnɔ abdoul niang bɛ baara min na mali kɔnɔ mun de don n ko bɛ ka bɔ anw bɔ fɛn de kalama parce que anw ka fanga mana sigi u ka tabali kɔfɛla la u tɛ diɲɛ foyi fɔ français jalan kɔ kɔ anglais ni français u tɛ foyi fɔ anw t'o mɛn e minnu bɛ ka wuli ka don jamanadenw kan k'u kungo ta ka bɔ so kɔnɔ ka bɔ n'a ye kɛnɛma madu ni abdoul niang ni e, arasibaci aw ko tuguni ko f'a ka tila ka arasibaci ni siri ka d'a kun par rapport à quoi an ka ɲɔgɔn ɲininka o la donc aw bɛ tila k'a cɛsiri ko mali mali mali o b'a yira mali tɛ taa ɲɛ k'an to nin cogo la walahi fo an ka jɛn n'a ye de i ka ɲani ka kɛ maa wɛrɛ ka ɲani ye e kelen ka hɛrɛ tɛ foyi ye maliko la donc o malimakɛ n b'aw bila yan nɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen hakɛto bɛ kuma kan wa salamu aleykum le lutte continue par rapport à quoi